ọnụọgụgụ ndị anyị kpọpụtara taa na 12 iri gbara otu ụzọ iri gbara otu ụzọ n'ihi na naanị otu iri ka ị ga-enweta na 2 abụọ mabara na ya nke pụtara 10 plus 2 ya bụ iri ịgbakọnye ya abụọ nke bụ iri

edenye ole iri gbara na ya wụ nke pụtara iri abụọ n'ihi na o nweghị ọnụọgụgụ na-erughị iri mabara na ya anyị ga-edenye ole iri gbara na ya pụta chetakwa na ihe dị mkpa m chọrọ ka unu mara na ihe dị iche ihe abụọ dị iche nọ na 12 na 20 bụ na akara a na-eji ama na 10 gbara otu ụzọ 10 tụkwasị abụọ bụ akara mgbakọnye akara mgbakọnye nke ha kpọrọ addition mana abịa na 20 iri abụọ akara a na-eji ama na ten mụbara ụzọ abụọ bụ akara ụbara akara ụbara maọbụ ọtụtụ akara ụbara nke iji gosi na ten mụbara ụzọ abụọ ten mụbara ụzọ abụọ maọbụ na ọ gbara ụzọ abụọ ọzọ bụ 15 na 50 abịa na 15 iri gbara otu ụzọ ya na ise mabara na ya nke mere ya 10 plus 5 10 pụtara gịnị iri ya na 5 pụtara ise iri na ise mana ọ bụrụ 50 otu esi ede ya bụ unu ga-ebu ụzọ mara iri mabara na ya ole ọ gbara iri mabara na 50 dị ole ise ya bụ ihe eji nwee 10 times 5 iri ole nọ na 50 iri ise onweghị uru ọ bara itinye mkpụrụ okwu na n'ihi na onweghị ihe mabara na ya ya mere anyị ga-eji denye ole iri gbara mere azịza ya ga-eji wụrụ gịnị iri ise ọ dị mma nke ọzọ bụkwa 17 17 unu lee anya iri nọ na 17 gbara otu ụzọ ya na asaa mabara na ya nke mere ya 10 plus 7 nke mere o ji pụta 10 pụtara iri 7 pụtara asaa 17 bụ iri na asaa mana 70 iri nọ na 70 unu gụọ ya unu ga-ahụ na ọ gbara ụzọ asaa chetakwa na onweghị ihe mabara ya onweghị ọnụọgụgụ nke na-erughị iri mabara na ya ya mere azịza ya kpọrọ iri asaa anyị ga-edenye ole iri gbara nke mere ya iri asaa ọnụọgụgụ 88 iri nọ na 88 gbara ụzọ asatọ ya bụ iri asatọ gbakọnye mmanye banyere na ya wụ ole asatọ nke pụtara na asụsụ Igbo 80 pụtara iri asatọ ole mabara na ya asatọkwa na asatọ iri gbara ụzọ ole ụzọ asatọ ole mabakwara na ya asatọ iri asatọ na asatọ 90 pụtara iri gbara ụzọ ole ụzọ itoolu nke pụtara iri itoolu 96 iri chetakwa na iri gbara ụzọ ole ụzọ itoolu tinyekwuo na isii mabara na ya ya bụ iri itoolu cheta na anyị sị na 90 bụ iri itoolu iri itoolu ya na isii mabara na ya 6 bụ isii nke pụtara na 90 plus 6 96 na asụsụ Igbo ọ ga-abụ iri itoolu na six bụ ole isii ọ dị mma ka anyị mara ole 99 bụ 99 chetakwa na anyị sị na iri ole gbara na 90 ya bụ iri ụzọ itoolu 90 ole mabara 9

iri itoolu na itoolu ọ dị mma nke a kpọrọ 100 kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo 100 pụtara otu narị 100 pụtara otu narị ka anyị letụ ka anyị kpatụ aka obere na isi mbụ narị kwụsị na puku tupu anyị akwụsị ọmụmụ ihe nke taa chetakwa na anyị kwuru na 100 bụ gịnị otu narị 100 pụtara otu narị ọ dị mma 200 pụtakwara na gịnị narị abụọ narị abụọ 100 otu na-ebido ya mana gụrụzie gawa ọnụ- ọnụọgụgụ ndị ọzọ nọ na 100 ị ga-agụta ọnụọgụgụ ha tupu itinye narị 200 pụtara narị abụọ 300 pụtara narị atọ otu usoro ahụ dịka anyị ma ihe wụ 1 2 3 ruo na itoolu mara na otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu otu a ka anyị ga-esi sorokwa ya mana anyị ga na-akpọpụta narị n'ihi na ọnụọgụgụ narị 400 pụtara narị ole 4 ole anọ 500 pụtara narị ole

500 narị gbara ụzọ ise 600 narị gbara ụzọ isii 700 narị gbara ụzọ asaa 800 narị gbara ụzọ asatọ 900 narị gbara ụzọ itoolu 1000 narị gbara ụzọ iri mana ọ banye n'ibe ọzọ ya bụ na aha ya gbanweziri ghọọ otu puku ọ dị mma Chetakwa na n'ọnụọgụgụ bụ ihe dị mfe nke dị oke mkpa a na-eji asa ajụjụ ọbụla maọbụ edozi ihe mgbakọ ma ọ dapụta iji wee mara ole ihe gbara na ibe ya. Chetakwa na efu bụ zero. Efu enweghị ihe ọ pụtara. mgbe a na-agụ efu ya bụ na onweghị ihe efu pụtara mana esoro ya usoro n'usoro unu ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ọ na-awụ ihe na-aba n'anya chefu echefu ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ unu emeela